Maith go leor. So inniu táimid ag bogadh ar aghaidh ó Triantanacht agus táimid ag dul amharc ar tús a chur le Calculus. Maith go leor. Anois, cad é an rud é Calculus? Cluineann, b'fhéidir go gcluineann sibh an focal, gur chuala sibh an focal roimhe ach níl fhios agaibh cad é atá ann. Ok, bhuel, is é, is í Calculus ná an staidéar ar ráta athruithe leanúnacha ok so agus i mBéarla sin continuous rates of change so tá tú ag déanamh staidéar ar ráta athraithe so go dtéann ciall le sin well tá dhá ghné de calculus tá an difreáil ann agus an inbhéartach de sin ná an tsuimeáil ok tá muid ag dul toiseacht amach leis an difreáil agus is é an difreáil ná an staidéar ar iompraíocht feidhmeanna. Ok, so cad é a dhéanann feidhmeanna, cá háit, an dóigh, mar shampla má tá graf cearnach agat, an dóigh a bhfuil an pointe casadh ag dul, an grádán mar shampla, an dóigh a bhfuil an cuar ag athrú, amh ag ag pointí ar leith ar an ghraf. Maith go leor. So sin an chéad rud tá muid ag dul amharc air ná an difreáil. So amh an t-aon rud tá mé ag iarraidh go go cuimhníonn sibh ó seo ná gur ionann an difreáil agus an ráta athraithe. Maith go leor? Ok, so rachaidh muid ar aghaidh leis na nótaí agus na samplaí. Maith go leor. Mar a luaigh mé, is ionann difreáil agus an ráta athraithe. Anois, ná bí róbhuartha faoi seo ag an phointe seo. Táimid ag dul amharc ar na rialacha ginearálta difreála ar dtús, agus ansin amharcfaidh muid ar, nuair atá sin ar eolas againn, amharcfaidh muid ar an dóigh a gcuireann muid sin i bhfeidhm maidir le grafanna. OK, so, tá rialacha ginearálta ann.

Dy ar Dx, agus sin mar a deirtear é, Dy ar Dx, agus is ionann sin agus an difreáil. Le fáil Dy ar Dx, tá sé iontach simplí. An rud a dhéanann tú ná faigheann tú an chumhacht seo, agus cibé cumhacht atá agat anseo, iolraíonn tú é faoin comhéifeacht. OK? Anois, is ionann K sa chás seo, seo comhéifeacht den, cibé cumhacht atá agat i X, agus tá seo ag dul a bheith ina tairiseach, so ciallaíonn sin gur uimhir atá i gceist. OK? So beidh seo ina uimhir agus beidh seo ina uimhir. Agus an rud a dhéanann tú ná iolraíonn tú sin faoi sin. OK? Agus scríobhann muid KN X, Agus an rud a dhéanann tú anois leis an chumhacht seo, so cibé uimhir atá agat anseo, baineann tú ar shiúl haon ón uimhir seo. So, bheadh sin N lúide haon leis. So, athraíonn an chumhacht sin go dtí N lúide haon. Maith go leor. So, is féi, féidir linn amharc ar samplaí de sin. ok? Anois, tá cásanna speisialta ann, ok? Anois, tá an riail seo go fóill i bhfeidhm, ok? Ach abair go bhfuil ceann cosúil le seo agat, y cothrom le k, mar shampla. Ok? Ó gabh mo leithscéal. Y cothrom le KX. Ok? Abair go sin agat. So, ins an cás seo, níl cumhacht ar bith scríofa don X. Ach tá a fhios againn, An cumhacht don X sin, is ionann sin a haon. So má dhéanann tú dy ar dx, so má dhéanann tú an difreáil de seo, Amharc ar caidé a tharlaíonn. Má iolraíonn tú haon faoi k, faigheann tú k. Má baineann tú haon ar shiúl ón chumhacht seo, faigheann tú náid. Agus tá a fhios againn uilig. Má dhéanann tú rud ar bith i gcumhacht a náid, tá an freagra i gcónaí haon. So mar sin de, is féidir linn a rá go bhfuil má tá y cothrom le, um, kx, then an difreáil de kx, is ionann sin amháin um k mar tá x i gcumhacht a náid cothrom le haon. So seo, seo riail ginearálta eile, ok? But bhí mé ach ag taispeáint daoibh cá háit ó a faigheann muid an riail sin. So má tá y cothrom le kx, then tá dy ar dx cothrom le k. Agus sampla amháin eile, so ceann amháin eile, má tá Y cothrom le K, so is ionann sin um, tairseach nó uimhir. Okay? Well, ins an cás seo, okay, má dhéanann tú an difreáil de sin, faigheann tú 0. Agus cén fáth? Ok. Bhuel, amharcfaidh muid. Má smaoiníonn tú air. Níl X ar bith ansin, but más maith leat cumhacht de X a scríobh, thiocfadh leat scríobh X i gcumhacht de 0, nach dtig leat? Mar is ionann X i gcumhacht de 0 1. So, is féidir leat an, an cumhacht de X a scríobh mar sin. Bhuel, má dhéanann tú an difreáil de sin, so má iolraíonn tú anois an 0 faoin K, faigheann tú. 0. Agus rud ar bith fá 0, is ionann sin 0. So sin ó a fuair muid an riail seo. Maith go leor. Faighfidh mé réitithe de sin. Ok, so dul ar ais agus seo na trí riail a bhí againn arís. Ok, so má tá Y cothrom le K, X i gcumhacht de N, Tá dy ar dx cothrom le K, N, gabh mo leithscéal, K, X, N i gcumhacht de lúide 1. Ok? Sampla de sin? Má tá Y cothrom le 4, X i gcumhacht de 3.

So bheadh sin sa cás seo, 3 fá 4. Agus faigheann tú 12 X agus ansin an cumhacht seo, ok, seo an N agus ins an freagra bheadh sé N lúide 1, so bheadh freagra s'againne, 3 bain ar shiúl 1, so bheadh sin 2. Ok, so seo sampla den chéad ceann. Maith go leor? Ok, agus an darna riail deireanach, an darna riail ginearalta a d'amharc muid air ná nuair a bhí y cothrom le kx, So mar sin de, dúirt muid, bhuel, sa cás sin, tá dy ar dx cothrom le K. So sampla de sin ná, má tá y cothrom le 3x, bheadh dy ar dx cothrom le K. Agus tá K s'agatsa, 3. So bheadh sin 3. Simplí go leor. Ok. Agus anois amharcfaidh muid ar an chéad riail ginearálta eile. Agus an chéad riail ginearálta eile ná nuair tá y cothrom le k, tá dy ar dx cothrom le 0. So, sampla de sin, mar shampla, má tá y cothrom le 5, Tá dy ar dx cothrom le 0. So tá seo fíor i cás ar bith nuair atá slán, nuair atá, chan slánuimhir ach má tá tairiseach, so sin uimhir nach bhfuil cá, nach bhfuil bainte le X ansin. Má tá, má tá sin agam, níonn tú an difreáil de, de ghnáthuimhir nó tairiseach, faigheann tú 0 i gcónaí. Maith go leor? Ok, anois táimid ag dul amharc ar úsáid na trí. riail ghinearálta seo le ceisteanna le roinnt téarmaí istigh iontu a dhéanamh. So táimid ag déanamh difreáil de slonn ina bhfuil roinnt téarmaí difriúla ann. So mar shampla, táimid ag iarraidh fáil más é seo an fheidhm, y cothrom le ceathair x ciúbaithe móide sé x cearnach, lúide 7 X, lúide 5. ok agus tá muid ag iarraidh déan an difreáil den iltéarmaí seo. so cuir muid iltéarmaí ar seo mar is slonn le cuid mhór téarmaí istigh iontu. Ok so tá muidinne ag dul a fháil dy ar dx den slonn seo. Ok so níl le déanamh agat ach bris é síos píosa ar píosa. So tosóidh muid leis an chéad téarma, tá ceathair x ciúbaithe againn. Tharla sé gur úsáid muid seo mar shampla sa chéad ceann ach déanfaidh muid é le déanamh difreáil de seo, iolraíonn tú an cumhacht faoin uimhir roimh an x agus faigheann tú 12. Coinníonn tú an X mar atá agus ansin an cumhacht atá agat, íslíonn tú é le haon, so bheir sin, 12X cearnach. An chéad téarma eile, an 6X cearnach, arís, iolraíonn tú an cumhacht faoin uimhir roimh an X agus faigheann tú arís, 12 X, Ach an t-am seo, an cumhacht seo dó atá againn, má íslíonn muid seo de haon, faigheann muid a haon. Ní gá dúinn X i gcumhacht a haon a scríobh mar tá mar, you know, tá sé i bhfolach ar sin so ní gá dúinn ach é a fhágáil mar X. Céad téarma eile, lúide seacht X an t-am seo. So seo ins an form seo, Kx, okay? Níl cumhacht ar bith ag an X. So tá 's againn nuair a déanann muid an difreáil de seo, just chríochnaíonn tú suas leis an chomhéifeacht nó an tairseach anseo. So sa chás seo, an difreáil de lúide 7 X ná lúide 7. Agus an píosa deireanach anseo, tá tairseach againn ag an deireadh, so seo just uimhir nach bhfuil bainte le X ar bith. Agus arís, d'úsáid muid seo mar shampla, nuair a dhéanann tú an difreáil den chúig seo, faigheann tú náid. So ní gá dúinn rud ar bith a scríobh. So is é seo an difreáil den den téarma sin. Maith go leor. Ok, amharcfaidh muid ar shampla amháin eile. Umm, so is é seo an iltéarma tá muid ag úsáid, y cothrom le dó x ciúbaithe, móide mx, lúide nx, móide trí. So, an t-am seo, feiceann tú go bhfuil litreacha isteach anseo in áit na gnáthuimhreacha. Ach, táimid ag dul a ghlacadh gur tairsigh iad an M agus an N. ok so tá muid ag dul iad a láimhseáil mar tairsigh ok so mar uimhreacha so déanann tú an rud céanna leis an M agus an N is a dhéanfá le más rud é gur uimhir a bheas ann ok so déanfaidh muid an difreáil dy ar dx so arís iolraíonn tú an chumhacht faoin uimhir roimh an X agus faigheann tú sé X, ansin íslíonn tú an cumhacht de haon, so bheadh sin an cumhacht a dó, agus ins an cás seo tá an cumhacht de X a haon, so má iolraíonn tú a haon faoi M, faigheann tú M. Ok? Agus tá an, ó, gabh mo leithscéal, ba chóir go bhfuil sin cearnach. Gabh mo leithscéal. So an t-am seo táimid ag iolrú. Gabh mo leithscéal. An dó faoi M curtha faoi sin. Dó faoi M so faighimid dó M agus má íslíonn tú an cumhacht de X ní bheadh sé ach 1. So ní gá dúinn cumhacht 1 a scríobh. An chéad píosa eile táimid ag tá tá seo N X ins an fhoirm seo so níl cumhacht ar bith ag an X so mar sin de nuair a déanaimid an difreáil de sin faighimid lúide N agus arís ag an deireadh níl ach tairseach againn agus nuair a dhéanann muid an difreáil de tairseach faigheann tú 0 so ní gá duit 0 a scríobh ag an deireadh. Maith go leor so seo sampla eile ok agus cuirfimid sin ar leataobh fosta.